this video ị na-awọchi ebe a bụ video Eke Hit mere na this video ka Eke Hit nọ wee na-advise our governor governor Soludo on how to handle the security eh, problem Anambra steeti na-enwe so oge m nenecha the video amụta m first of all let me do a small introduction of who is Eke Hit and what type of work Eke Hit is doing okay Eke Hit bụ one popular native doctor nọ na Okija so the type of work Eke Hit na-alụ as a native doctor bụ according to him ọ sị na ọ na-agwọrọ ndị ashawo ọgwụ the work Eke Hit na-eme bụ ịgwọrọ ndị ashawo ọgwụ ọ bụrụ na ị na-eme ashawo ma ọ na ị na-alụ ọrụ ashawo and ị ha enweta customer ị bịa na shrine Eke Hit according to him na ọ ya-agwọrọ gị ọgwụ i bido nwewe customer according to him ọ sị na ọ bụrụ na ị na-eme ife ọpịpị na ị na-eme yahoo yahoo and ị ha apịta ego gụ bịa na shrine ya as a young guy na-eme ife yahoo yahoo ka ọ gwọọrụ gị ọgwụ ọ gwọchara gị ọgwụ i bido pịtaba ego according to him another work ọ na-eme bụ ọ sị na na ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụ obodo oyibo na ị chọrọ ibu cocaine wee pụọ obodo oyibo and na ụjọ na-atụ gị gụ bịa na shrine ya ọ gwọchara gị ọgwụ na i ya-ebu cocaine si Naijiria jee any country ọ bụla ị chọrọ ije o nweghị onye ya-edistọbụ gị This is the type of man na-advise Governor Soludo on how to handle uh, security issue Anambra State na-enwe. This man unu na-afụ ebe a bụ Eke Hit so na one of the problem one of the big serious problem Anambra State na-enwe. This man unu fụ ebe a bụ Eke Hit ọ bụrụ na gọvanọ of Anambra steeti ọ bụ na the government na-arụ ọrụ ọfụma this man na-akpọ Eke Hit supposed to be in prison by now this man so acontribute to insecurity and all this problem Anambra steeti na-enwe Eke Hit ị mara this problem ndị native doctor na ndị eze nwaanyị nọ na Anambra steeti nwee ị mara i so contribute to that problem ị mara ọ gụ contribute to 90 percent of that problem Akwa Ọkụkọ Mmiri Enwe Ilo

ị ma na ị na-asụwa sense Eke Hit I'm sorry to say it ị wụ a criminal because ị na-asọpọtụ ụmụazị na-egwu ndị mmadụ wayo ị na-asọpọtụ ndị ashawo ị na-asọpọtụ ndị na-ebu drug apụ outside Nigeria ị wụ also a criminal ị na-asụwa sense e nene ya ọfụma ị pụta na social media bịa advise our governor on how to handle insecurity insecurity anyị ma na ọ gụnwa so wee cause ị pụta na-asị gọvanọ ọ bụ na ọ ya-achọ ịrụ ọrụ ọfụma eh, how he's handling the native doctor nya handle ndị fake pastor o nwe fake pastor ị ma na na eh, na this country nwee ike ịpụta na social media kwuo na ọ na-arụrụ ndị ashawo ọrụ etu i si wee kwu let me compare you with fake pastors o nwe fake pastor nwee ike ịpụta na social media kwuo na ọ bụrụ na ị chọrọ ibu drug pụọ obodo oyibo gụ bịa na chọọchị ya ka o kpere gị ekpere o nwere ndị fake pastor nwee ike ikwu ya o nwere ndị fake pastor nwee ike ịpụta na pụta na social media kwuo na ọ bụrụ na ị chọ ịpụ obodo oyibo ee eh, ma ọ bụrụ na ị na-egwu wayo ọ bụrụ na ị na-eme yahoo yahoo gị bịa ka o kpere gị ekpere ka i bido na-egwu ndị mmadụ eh, wayo this is what you are saying ndị mmadụ a na-akụrụ gị aka let me tell you ọ bụ na m bụ the governor of Anambra State mma eke gị ite ya nọ n'ime nga mkpụrụ ọka a ya atụ gị nga mkpụrụ ọka every morning a na-enye gị ọka ị na-ata you deserve it an old man supoziri ịda acall other native doctors Akwa Ọkụkọ na ndị otu ya na-acall ha to order i soro ha na-ezuzugharị because ị nwedịrị ego ị bịa ebe inye inye inye governor governor of Anambra State advice a na-ekwu i jee bupụta your registration form ị sị na i bido native doctor na 2000 e register gị na 2001 the registration form i ji wee register your company shows that your company was registered as a medical practitioner medical practitioner ndị na-agwọ ọrịa your company was registered as ndị na ebe a na-agwọ ọrịa but today what you are doing is different from what your company is registered as ife ị na-arụzi now bụ ị da-agwọrọ ndị ashawo ọgwụ ị gwọrọ ndị yahoo ọgwụ ị gwọrọ ndị na-ebu drug esi obodo oyibo apụ Nigeria ọgwụ it is different from what your company is registered as which means it's a fraud It's a criminal act. Your company was registered as ebe a na-agwọ ọrịa but today o nwere ọrịa ị na-agwọ you don't even know how to cure malaria and typhoid. Ife ị na-eme bụ ị na-agwọrụ ndị anwa ndị mpụ na arụ ndị yahoo ọgwụ. E ga-ehita m enye gị two weeks ọ bụ na ije eche ife ị na-eme two weeks ọ bụ na ije eche ife ị na-eme mma eji aka m kpọta ndị agụ na-eche mba na your shrine. These boys they will treat you like a criminal. Mma eji aka m kpọta ndị udo ga-achị security operative mma akpọta ya na your shrine those boys will handle you like a criminal it is better now na i ji kịta jee chọọ ife ị ga-eme go and look for a job to do your registration form is different from what you are practicing wee kịta jee chọọ ife ị ga-eme a na m enye gị advice wee kịta jee chọọ ife ị ga-eme in two weeks time mma eji aka m kpọta ndị agụ na-eche mba na that your nonsense shrine ụmụazị a they go treat you like a criminal hope na iwọ ị fụrụ ụmụazị